n balimaw ka an balima farafinden bɛɛ lajɛlen hakili lajigin komi aw b'a kalama cogo min na fɛn min bɛ rezo sosow sanfɛ ani telewisɔnw bɛ ka min bɔ ani arajosow bɛ ka kumakan min fɔ a ma dogo maa si la a bɛ se ka kɛ e m'a ye dɛ mɛ i y'a kuma mɛn o ye mun ye n balimaw ko mun bɛ ka kɛ farafindenw na libi ko ka anw feere n'o ye golofinmaw de ye minnu bɔra k'u bɛ na erɔpu kɔnɔ u bɛ tɛmɛ libi fɛ ko libiyɛndenw bɛ ka u minɛ k'u feere mɛ ne tɛ ka kuma feereli yɔrɔ kan dɛ farafinden mɛnna ka feere a mɛnna farafindenw feerelen don a mɛnna kuwa ne tɛ ka kuma o yɔrɔ de kan ne b'a fɛ ka farafindenw de ɲininka kuwa k'a fɔ ne ko kuma fɛn o fɛn bɛ ka fɔ sɔraka ko la a bɛ k'a mɛn wa ubiyɛn a tɛ k'a mɛn kuwa minnu bɛ ne ka bamanankan mɛ n bɛ k'olu de ɲininka o la kuwa hakili la tiɲɛ don mɔgɔ caman hakili la ko anw bɛ ka kuma min kɛ erezo susu sanfɛ ko jinɛkanw de don ko nkalonkalonkanw de don mɛ dɔw bolo a bɛ se ka k'o ye mɛ minnu bɛ an ka kumaw zuze u kɔrɔ nɔfɛ olu b'a dɔn an bɛ ka mun fɔ ko sadi da sago fɔ tɛ kuwa n'i y'an ye ka kuma dɔrɔn an ye fɛn dɔ de ye an bɛ bɔ ka an hakilina fɔ o la ubiyɛn sadi kuma minnu bɛ senna ni mɔgɔ minnu t'a kalama ka bɔ ka olu sadi u kunnafoni a la mun bɛ senna kuwa a ka ca la an ka vidiyobɔ caman ye o de ye kuwa n balimaw nin ye libi ye ko a bɛ ka farafindenw feere libi kɔnɔ yen nɔ surakaw yɛrɛ dama de bɛ ka farafinw de feere ɲɔgɔn ma yen nɔ ka taa u bila u ka zaridɛnw kɔnɔ kungokolo kɔnɔ yen nɔ k'u sago k'i la yen nɔ yɔrɔ bɛɛ y'o kuma mɛn mɛ ne bɛ mɔgɔw hakili lajigi dɔɔni minnu bɛ togola ka ami la a tɛ tɛmɛ san kelen kan fɔlɔ alizeri alizeri ye mun kɛ maliyɛndenw na sadi k'u erefule ka taa u fili sahara kɔnɔ ka tila k'u cɛ ka taa fili mali la anw bɔra ka sɔraka ye fɛn min ye an bɔra k'a fɔ farafindenw ɲɛna ko sɔraka kafiri ka fisa ni sɔraka ye mɛ n hakili la mɔgɔ caman y'a faamu mɛ minnu y'a faamu kɔntrɛ la u hakili la n'i ko ko sɔraka kaba ubiyɛn arabuw kaba ko diinɛ lagositɔ de don kuwa olu y'a faamu kɔntrɛ la k'a sɔrɔ ala yɛrɛ min ye kurana jigi n'ale ye silamɛya y'ale yɛrɛ de ta ale ko suraka ɲɔgɔn kafiri fila tɛ ko suraka kafiri ka fisa n'a ye ala de y'o fɔ kurana kɔnɔ mɛ sadi farafinw mɛnna ka feere kuwa n bɛ ka segin o kan tuzuru mɔgɔw de ye libi ta ye bi kuwa alizeri marɔku ko bɛ ka kɛ farafin na yen bilahi n'i y'a ye a ka haramu i tɛ farafinden sadi farafinden n'i ye suraka y'i fa jamana kɔnɔ bilahi i b'a kun ci kuwa an y'o fɔ ka kɔrɔ peti gimba ko tɛmɛnen yan nɔ u ye maliyɛnw ye peti gimba bugɔ sadi sɔraka libanɛ dɔ nɔfɛ k'a minɛ k'a datugu sɔraka libanɛ nɔfɛ n balimaw an ye an balimakɛ ivuwariyɛn dɔ de ye dɔ ka video yira liban kɔnɔ liban kɔnɔ u ye farafinmuso dɔ minɛ liban kɔnɔ an balakaw ka yafa n ma dɛ ka tasuma bila a musoya la a bi kule komi a ka sa bilahi suraka bɛ farafinden minɛ k'a ka wulu bila farafinden na bilahi an balakaw ka yafa ma a bɛ musoko k'a la walahi tati mene si tɛ bɔ u bɛ tila k'u jɔ ka yɛlɛ a la tuguni farafindenw kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ bamanankan mɛn ne bɛ kuma na olu de ma c'est-à-dire aw jigi dalen bɛ aw ka karamɔgɔw kan k'olu bɛ farafinya kunmawolo dɔɔni sira kan silamɛya sira kan k'a sɔrɔ olu bɛ ka silamɛya tɔ lagosi ka taa fɛ ka tila ka farafinya lagosi ka taa fɛ mais hakilimaw k'a faamu an bɛna tila ka video bɔ o kan tuguni ne ye silamɛ ye silamɛya lagositɔ tɛ quoi c'est-à-dire silamɛ c'est-à-dire farafin bɛ sila c'est-à-dire eh, arabu bolo cogo min na silamɛya kɔnɔ dɛ an bɛna kuma a kan kɔfɛ mais nin video nin tɛ quoi hakililajigin dɔ don dɔrɔn farafindenw k'a dɔn k'a fɔ c'est-à-dire arabu ye fɛn min ye quoi kafiri ka fisa n'a ye quoi petit guimba ko la alizeri ye min kɛ maliyɛn dɔw na an bɔra k'a fɔ maliyɛn dɔw k'u k'a faamu k'a fɔ a kana jigi da a ka faamaw kan faamaw de ye anw feere tiɲɛ don dɛsɛ de y'a to n'an bɛ ka bɔ ka na suraka jamana cɛci k'an bɛ taa erɔpu mais an nanen i ba jigi da min kan i fa jigi da min kan i balimaw jigi da min kan i b'i feere k'i silatunu pewu k'a sɔrɔ kɔgɔji m'i dun walahi an ko maliyɛnw k'a faamu farafindenw k'a faamu k'a fɔ suraka ye kafiri ye maa si kana i somɔgɔ labila suraka ye an y'o fɔ mais mɔgɔw m'a faamu u hakili la k'o ye diinɛ lagositɔ ye minnu y'a faamu contraire la quoi k'an bɛ ka arabuya lagosi quoi mais n balimaw bilahi tɔgɔla b'a ka kuma kuncɛ ni min ye parce que bɛɛ y'a kuma mɛn fɛn min bɛ senna an jigi dalen b'an ka faamaw kan dirigeantw kan alpha blondy bɔra k'a fɔ ko ni union africaine président ani cedeao président ale bɔra k'i ka wele da c'est-à-dire k'u ɲininka quoi hakili la u bɛna jaabi komi olu ye mɔgɔ dɔnnenw ye quoi olu bɛna jaabi quoi mais ne bɛ adresser population yɛrɛ de la afiriki population ɲɛmɔgɔw tɛ bele quoi parce que anw ka ɲɛmɔgɔw ye anw feere ka ban u tɛna se ka anw c'est-à-dire ka an segin an yɛrɛ ma bilen u tɛ se quoi donc il est temps farafindenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ farafinya ye fɛn min ye quoi an ka se k'a ɲini k'a si dɔn quoi o de b'a to bilahi an bɛ k'an yɛrɛ fɛ ka bɔ tubabuw ni arabuw kɔ quoi walahi mais n'a mɛnna salamu aleykum n'a ma mɛn dun bilahi n kalen a diyara farafindenw ye o u bɛ segin yɛrɛdɔn ma ka bɔ tubabu jɔnya ni suraka jɔnya la a diyara u ye o a ma diya u ye a bɛ kɛ ka da kun jumɛn kan n'a ma k'a diya la bilahi a bɛ k'a goya la ou bien an ka segin jɔnya kɔnɔ tuguni u k'an minɛ k'an feere ou bien ka farafinya silatunu bilahi a diyara n ye a ma diya n ye an bɛ wuli n'an ma wuli o de bɛ dɛ kɛ quoi kuma lasurunya na n bɛ dan yen fɔlɔ farafinya mun bɛ ka kɛ farafindenw na c'est-à-dire arabula quoi o ye o de ye ne ka hakilina ye mun ye o la mais a diyara n ye a ma diya n ye an bɛna wuli quoi ala kama tɛ kuwa a bɛna kɛ kuwa jagoya yɛrɛ de la kuwa n bɛ dan yen nɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen misazi kuncɛ la ne bɛ n kan bila n ka mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma a dɔnnibaga bɛɛ k'o hakili lajigin mali kɔnɔ yen fana hakili la aw b'a kalama nin sɛmɛni tɛmɛnen kɔnɔna la ubiyɛn an bɛ sɛmɛni min yɛrɛ kɔnɔ bi ye juma ye ko mali kɔnɔ an ka sɔrɔdasiw berewuruziw ni berevɛriw min tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye amadu aya sanogo ka jamaw ye k'a fɔra ko sɔrɔdasi mugan ni kelen minnu tununa berewuruziw la ne hakili la amadu aya sanogo n'a ka ɲɛmɔ a sadi mɔgɔ minnu b'a kɔ u minɛna k'u datugu o kama mɛ n balimaw ne bɛ n kan bila karamɔgɔw ma k'a da kun jumɛn in kan mali karamɔgɔw sadi a ye sabali diinɛ lagositɔ tɛ togola bolo bilahi ne yɛrɛ ye kara sadi n t'a dɔn ne ye silamɛ de ye kuwa silamɛya ka di n ye fana n b'a fɛ mali ka taa ɲɛ fana sadi diinɛ ka évoluer mali kɔnɔ n b'o de fɛ fana mais solution t'a la kuwa halaki dɔ de bɛ ala bolo ka na bilahi mali kama an y'a fɔ sadi kuwa a tɛ komi mali halakili ka d'an ye kuwa mɛ ala ye kumakan dɔw de fɔ kuwa sadi ka tɛrɛn dɔw bila kuwa ko n'an ma dan yen nɔ kuwa halaki bɛ na mali kan kuma lafaamuya de don an ka ɲɔgɔn nafaamu ka ɲɔgɔn hakili lajigin ni min y'a faamu ni hakili ye a fɔra a banna mɛ n bɛ kumakan kelen fɔ dɔrɔn halaki dan ye halaki dan ye mali kɔrɔn n'a tilebin ala ka sanji tigɛ mali la fɔlɔ o ye halaki fɔlɔfɔlɔ de ye mɛ mɔgɔw m'a faamu fɔlɔ an bɛn'a ɲɛ dɔn kɔfɛ n balimaw amadu aya sanogo bɛ wo jumɛn kɔnɔ jɔnni ka wo don mali karamɔgɔ a kan'a fɔ ibeka dɛ maa si kan'a fɔ ko ibeka ye amadu aya sanogo n'a ka mɔgɔw minɛ mali karamɔgɔw de ye amadu aya sanogo n'a ka mɔgɔw minɛ munna n ko mali karamɔgɔw n balimaw kudeta kɛlen mali kɔnɔ cɛ ani muso 80 pourcent kɛmɛ o kɛmɛ bi seegin bɛɛ de ko kudeta diyara u ye an ye tɛgɛrɛ fɔ amadu aya sanogo kun a tun ye maa yuruguyurugukɛla minnu ni faama jugu minnu ni fasoden jugu minnu minɛ k'u datugu minnu tun bɛ faga olu tun bɛ faga minnu tun bɛ kisi olu bɛ se ka kisi karamɔgɔw de wulila ka se amadu aya sanogo ma ko k'a k'u bila k'a ka ɲɛmɔgɔ ninnu minɛnen ko k'u bila amadu aya sanogo y'a bɛɛ bila karamɔgɔya bonya kama diinɛ bonya kama silamɛya bonya kama a ye karamɔgɔw lamɛn a ye mɔgɔ ninnu bɛɛ bila mɔgɔ ninnu bilalen o nana wolo mun na tuguni o sanogo kelen tilara ka minɛ o fanga tigilamɔgɔw fɛ a n'a ka mɔgɔw mɔgɔ tan ani kɔ k'u bɛɛ datugu kaso la san saba ani kɔ kasa an b'a san naaninan kɔnɔ nin karamɔgɔw ne m'u kumakan mɛn tele la m'u kumakan mɛn arajo la m'a mɛn zurunalisi si kɔnɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw wulila ka se IBK ma ou bien ministre de la justice ma ko ka sanogo ka zuzema kɛ ou bien berevɛriw ka zuzema kɛ ne m'a mɛn karamɔgɔ la fɔlɔ m'a mɛn faama fan si da fɔlɔ ko karamɔgɔ wulila ka se ale ma mɛ aw de wulila ka se sanogo ma ko ka faama ninnu bila a y'u bila diinɛ bonya kama silamɛya bonya kama cɛkɔrɔbaya bonya kama ka aw lamɛn ka tila ka u bila mɛ n balimaw o cɛ kelen de minɛnen filɛ nin ye a n'a ka mɔgɔw k'u datugu san saba ani kɔ karamɔgɔ ma kuma dɔnnibaga ma kuma fo faamaw yɛrɛ sago selen ye kuma min na sa mun ka di u ye u bɛ o kɛ kelen musow yɛrɛ tɔɔrɔlen musow tɔɔrɔlen n'i ye muso wulitɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ cɛw dɛsɛra de ou bien cɛw banna de pewu mɛ olu musow de filɛ ka wuli nin ye ka u plɛɲe mali kɔnɔ fanga ɲɛkɔrɔ n balimaw ko k'u cɛw zuze ou bien k'u bila liberté provisoire de la n balimaw e ni ala n'a kira cɛ nin tɛ lagosi ye silamɛya ma ni anw kumana hakilintan minnu bɛ olu t'a faamu olu hakilila ko silamɛya lagositɔ de don aw t'a kalama ko nin ye halaki natɔ jamana kan aw bɛ taa mɔgɔ deli k'a ka mɔgɔw bila a y'u bila o mɔgɔ kelenw ka tila k'a minɛ k'a datugu aw ka tila k'a t'u bolo tuguni aw ma foyi fɔ n balima aw hakili la ko ala de bɛna o to ten bilahi halaki dɔ don mali ma mɛ a t'a sidɔn kuwa mɛ ne jiginna sanogo la sanogo bilahi u tun kan k'i faga de n jigir'i la kuwa u tun kan k'i faga n b'a fɔ ka da kɔrɔ dɔ de kan dɛ sadiri i ye minnu faga kuwa n'o ye bereruzi nin n m'a fɔ n k'u fagali ɲana dɛ n t'a fɔ n k'u ka ɲana n k'a ma ɲa ne tɛna o fɔ parce que ni kiri ma kɛ fɔlɔ ne t'a dɔn mun bɛ yen kuwa mɛ ne b'a fɔ i delila k'i ka minnu bila dɛ olu de tun ye fagata de ye kuwa mɛ n'i ma sɔn k'olu faga sadi ka n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na kuwa k'olu bila olu ka tila ka ne minɛ k'i kɛ u sago ye kuwa i yɛrɛ de nɔ don kuwa mɛ mun y'a s'i ma ko diinɛ bonya silamɛya bonya karamɔgɔw bonya kama i y'olu lamɛn k'u bila mɛ i filɛ bolola bi berevɛri minnu filɛ bolola bi ne ma karamɔgɔ si kan mɛn tele la m'a mɛn zurnalisi si kɔnɔ m'a mɛn arajo si la fɔlɔ ko mali diinɛ ɲɛmɔgɔw wulila ubiyɛn ko karamɔgɔw wulila ka amadu aya sanogo defan jɔni y'a kuma mɛn ne m'a kuma mɛn hali n'a kɛra ne m'a mɛn n balimaw bilahi ni karamɔgɔw ma wuli halaki de don jamana mɛ mɔgɔw t'a dɔn fɔlɔ kuwa mɛ n'a ko ko nin tɛ foyi ye nin tɛ foyi ye halaki kɔda ye ala ka sanji tigɛ mali la o tɛ hɛrɛ ye jamana ma walahi o ye halaki de ye kuwa mɛ an t'a sidɔn kuwa n y'a fɔ n ko nɛmɛnɛmɛni ka kɛ mali duwawu la don min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ dɛ en tant que n'a ma kɛ tiɲɛ kan ko duwawu min bɛ ka kɛ mali ye k'a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ danga ye mɔgɔw de m'a kɔrɔ faamu kuwa mɛ ni ala sɔnna ma n'an bɛ taa an bɛ se bamanankan dɔ de don ko mɔgɔw bɛna a dɔn kɔfɛ k'a fɔ duwawu min bɛ ka kɛ mali ye dɛ en tant que duwawu bɛ kɛ ka fɛn minnu dafa dɛ kɔnɔnɔjɛlenya ni sadi ŋaniya ɲumanya ni tilennenya n'o ma dafa mali kɔnɔ bilahi duwawu bɛ ka kɛ danga ye mali ma kuwa n balimaw ne bɛ n ka video kuncɛ yan kuma surun la k'a fɔ n tun ye hakilina dɔ de ye nin semaine kɔnɔna la ko n bɛ bɔ n yɛrɛ hakilina min ye ka bɔ k'o fɔ fasodenw ye tuguni halisa video tɔ bɛ kɔfɛ mais aw kana aw k'a faamu k'a fɔ n'i ye Togola mɛnnen ye k'a tɛ ka video bɔ sigi ka miiriw b'a kɔnɔna la ou bien c'est-à-dire i b'a sɔrɔ an bɛ ka sigi ka miiri i b'a sɔrɔ an bɛ ka sigi ka miiri parce que video kɛ la ou bien kuma la n'i bɛ kuma fɔ i ka kuma contrôler ka sɔrɔ k'a fɔ ou bien c'est-à-dire i k'i réfléchir fɔlɔ quoi k'i miiri fɔlɔ quoi i ka kuma fɔlen kana tila ka n'i dun tuguni quoi parce que kuma ye fɛn dɔ de ye n'i y'a fɔ ka ban i ka waraba de don n'i m'a fɔ k'a ɲɛ a bɛ tila k'i dun tuguni quoi o ye i kana kuma ka tila ka n'i yɛrɛ minɛ kuma kɔnɔ quoi o de b'a to waati caman na an bɛ sigi ka miiri fɔlɔ yan'an ka video kɛ quoi mais an ka video la yan'a ka video juger k'a fɔ k'a b'an kɛlɛ fɔlɔ ou bien k'a fɔ ko video ka d'a ye a ye video juger fɔlɔ video kɔrɔ nɔfɛ an y'a bɔ kun min kama n balimaw n b'aw bila yan nɔ asalamualeykum warahmatulahi taala wabarakatu a k'an bɛn waati wɛrɛ